Foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ an b'a jigiya k'a fɔ bi ye sunkalo tile seginnan ye Ala ka tɛmɛko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ segin an ka kunnafoniyaw kɔnɔna la kunnafoni daminɛ na min ye farikolo ɲɛnajɛ ye a jirala k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ ntolatan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni u b'a a koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ɲɛmɔgɔya ɲini o bɛna sigi sen kan min bolodalen don ka bila avrili kalo nata tile tan ni wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye kasara tasuma jeni min ayiwa sugu min n'a a tɔgɔ dalen bɛ Dosolo Tarawele la ni bɛɛ b'a dɔn Sugunin kura la ayiwa a jirala k'a fɔ ko e maa min bɛ yen nɔ n'ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ ayiwa sugu kow bɛɛ lajɛlen ma ayiwa min bɛ ayiwa mɛri kɔnɔna na ale y'a a jira k'a fɔ ko Sugunin kura kɔni jenini kɔfɛ a donni balilen don bɛɛ lajɛlen na fo ka taga se jagokɛlaw ani maa o maa bɛ yen ko o ka mago ɲɛ bɛ se Sugunin kura ma ayiwa ko a donni balilen don bɛɛ lajɛlen na fo waati kura ka boloda ko kura. A jirala k'a fɔ ko min ye kiribulon dɔ ye o dayɛlɛla sɔrɔdasiw tɔgɔ la Bamakɔ yan nɔ ayiwa u ko min ma ko audience correctionnelle min kɛra tarata février kalo tile mugan ni naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ a kɛra Darusalamkaw fɛ yen nɔ min ye nin cakɛda in yɛrɛ ye a sigilen bɛ yɔrɔ min na ɔ ko min ye kiri fila ye o de tun bɛ senna a yɔrɔ kofolen in na min ni a ɲɛmaaya tun bɛ kiritigɛla Asama Dolo bolo. An ka jamana jagokɛlaw ka soba n'o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ye, ale ɲɛmaa sugandi baaraw tun bɛ sen na. An b'a jira aw la k'a fɔ cɛma min bɛ yen nɔ n'ale tun ye awa CCIM ɲɛmaa kɔrɔlen ye, Maju Sɛnpara, ayiwa ale de taara ko kura ka kɛ Chambre de commerce d'industrie du Mali ɲɛmaaba ye an ka jamana finitigiw u ye gosili dɔ kɛ Zancɛbugu furancɛ la o gosili min filɛ nin ye a kɛra eh, sababu ye u ka se ka eh, juguw faga kosɛbɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye kojugukɛla alakaliw ye u y'u u caman fa awa ni k'u u caman eh, bolofɛnw ta awa ani fana awa ka eh, yɔrɔ yɛrɛ eh, lakana walasa hali bi o bi min ye eh, tiɲɛnikɛla ninnu ye u bɛ se ka eh, yɔrɔ bila cogoya min na Nin wagati in na an b'an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniw ye Sɛnɛgali jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min ye diinɛ kalanni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranɛ kalanni kalansow kɔnɔna na o bɛna don ba la awa u bɛna bila u ka kalanw bolofaraw bɛɛ lajɛlen la Sɛnɛgali ale mara kɔnɔna na k'a daminɛ nin waati in na fo ka taa se eh, waati min na i n'a fɔ sɛnɛgali jamana b'a a laɲini eh, cogoya min na halisa an bɛ to sɛnɛgalikaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ maa o maa de bɛ yen nɔ k'i i minɛna homosexualité la n'o ye eh, wale juguya ye ni o de ye cɛ ale k'i i yɛrɛ kɛ muso ye walima muso ale k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye n'i minɛna o waleya in na sɛnɛgali dugukolo sanfɛ i na eh, ɲangini san tan kaso ye ani i na eh, sefa wari eh, miliyɔn tan sara amende ye Nazaraw ka eh, jɛrɛ jɛkuluba ni o ye Union européenne ye ale ye ayiwa min ye a ka ɲanginiw a ye eh, dɔ fara a kundama kan ka ɲɛsin eh, Russie jamana ma Nin kɔni bɛ to e senna sa fo février kalo e natɔ ye tile mugan ni naani san ba fila ani mugan ni wolonwula la nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn don nataw la